Bi ye taratadon ye avril-kalo tile tan ni naani san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ. Bamako News TV jabarani filɛlibagaw, a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimaw kɛnɛ kan. An b'an ka kunnafoniyaw daminɛ ni Yoroni Sahɛli kibaruyaw ye. Kunungo tɛnɛndon avril-kalo tile tan ni saba san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ sɔgɔmada fɛ, min y'an ka finitigiw ye, n'o ye Forces Armées Maliennes ye, ni dɔw ko u ma ko FAMA, awa, u filɛ nin ye ka min ye Bamaciw ka dagayɔrɔ belebeleba dɔ filen. kolon ci ka a dagakolon ci a kɛra eh, sandare ale mara de la awa eh, nin wale ɲuman min kɛlen filɛ an ka finitigiw fɛ maa bɛ se k'a fɔ bamaci caman olu kɔni bɔnɛla a sen fɛ wa min bɛ tali kɛ tigɛ kɛra eh, maa caman fana na u ye eh, bololaminɛnw ye i n'a fɔ eh, telefɔniw fo ka taga se eh, kɛlɛkɛminɛnw caman ma ani eh, mɔbiliw olu caman tigɛ kɛra olu la i n'a fɔ kibaruyaw b'a ɲɛfɔ cogoya min na halisa an ni finitigiw ka kibaruyaw bɛ to eh, ɲɔgɔn fɛ eh, k'a yira aw la k'a fɔ min ye eh, diboli mara fana na mali finitigiw force de sécurité u ye awa maa saba ni maa saba in awa tɛgɛ kɛra u la a sɔrɔla k'a fɔ min ye ɲɛnaminifɛn ye ni nafolo caman de kun b'u bolo nin yɔrɔ min filɛ nin ye a bɛ bamakɔ ani dakari sira kan ni maa kofɔlen minnu filɛ nin ye a na kɛ sɔmi kɛra ninnu na k'a fɔ u ka baara tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ɲɛnaminifɛn ani nafolo kolon k'olu fara ɲɔgɔn kan K'a yira aw la k'a fɔ kuranko gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ nin wagati in na, a kɛra sababu ye an ka wasabulon ɲɛmɔgɔ ni o ye Général de corps d'armée Maliki Jawo ye ale k'i da don kuranko gɛlɛya in na CNT ɲɛmɔgɔ ye a yira o de la k'a fɔ gouvernement kan k'i jija a ka waleyaw bila fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛma n'o bɛ tali kɛ kuran ko n'o bɛ tali kɛ kuran bɛ se ka sɔrɔ sira minnu kan sisan i n'a fɔ tile walima pano walima baturu n'u ɲɔgɔnnaw awa olu minnu sɔrɔ ka di olu minnu bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ye ka kuran di mɔgɔw ma k'a sɔrɔ u ma musaka caman bɔ général de corps d'armée maliki jawo y'a ɲini mali fangabulon n'o ye gouvernement fɛ u ka olu bila ɲɛfɛ sabu tajiko gɛlɛya min bɛ yen sisan a kɛlen bɛ ka kuranko yɛrɛ gɛlɛya mali kɔnɔna na Ladala min ye eh, jamana ɲɛmɔgɔ ye furancɛla fanga eh, ɲɛmɔgɔ de ko don général d'armée Asimi Goyita ale bɛ an ka eh, jɔnjɔn yɛlɛli ale bɛ bila o baaraw ɲɛma nin baaraw sera ka kɛ tɛnɛn avril kalo tile tan ni saba san ba fila ni mugan ni wɔɔrɔ nin ye ladako ye kalo o kalo wa min ye an ka jɔnjɔnba ye jamana ɲɛmɔgɔ ale ni a baarakɛɲɔgɔnw ba eh, fama dagayɔrɔ la u bi bila awa maaw ɲɛma ka se ka min ye darapo ale yɛlɛ nin wagati in na an bɛ taa ni kɔkan kibaruyaw nɔfɛ faransi jamana ɲɛmɔgɔ emmanuel macron ale ye weleweledakan bila fɛɛrɛ ani a ka eh, fɛɛrɛ jɔnjɔnw bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na Fɛɛrɛ jɔnjɔn minnu bɛ yen nɔ n'o olu bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ kuntagalajanw ye awa k'a fɔ bɛnbaliya min bɛ sen na Moyen Orient ɔ ko sigikafɔ de kan ka kɛ a sababu ye walasa min ye awa yaya min bɛ awa Moyen Orient kɔnɔna na o bɛ se ka ban cogoya min na. A ye nin kuma in bila bɔlɔlɔsira dɔ de kan u b'a fɔ min ma ko X a kɛra tɛnɛndon awirilikalo tile tan ni saba san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ. Tinizikaw fɛ yen nɔ kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ maliyɛnden fila ni kalandenw don Tinizi jamana kan kamalennin ni e, muso dɔ de don ni u tɔgɔ ye ko Ayisa ani Tanto a jirala k'a fɔ olu kalanden fila ninnu kɔni bɔnɛna u ni kun na k'a sababuya kɛ gaziko ɛ Kasara dɔ ye. An bɛ duwawu don kɛ Ala ka hinɛ u la, ka u ni furew bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya. An bɛ duwawu don kɛ tuguni Ala ka an fama nin kibaruya nin kibaruya ɲɔgɔnna ma. Nin de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw na. Aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la. Aw k'an bɛn don n'a nataw la.